Pamene chaka chatsopano chayamba, anthu ambiri tatsimikiza kuti mwina tifuna tichepe thupi. Ndipo pofuna kutero, tiyamba kudya zinthu zapaderadera, tiyamba ma diet osiyanasiyana. Kwa anthu ambiri sikukhala koyamba. Takhala tikumwa ndi kudya zinthu zosiyanasiyana osaona kusintha kwenikweni. Ngati mmamvetsera bwinobwino maphunziro apano, munditsimikiza kuti kuchepa thupi, kuluza weight, si chinthu chapafupi chifukwa chakuti nthawi zambiri anthufe timangoona ngati kuti tikangodya mochepa basi tichepa thupi kuiwala kuti sife maloboti ongofunika kutchaja iyayi ndife anthu tili ndi zibadwidwe zosiyana tilinso ndi mahomoni komanso mwina thupi lathu limaotcha chakudya chomwe tadya mosiyana Tisanapite kutali kwambiri, tatiyeni tingokambiranako pang'ono za ma calories. Ma calories tikhoza kunena ngati kuti mphamvu ya chakudya. Tikamakagula ma bulb ku grocery, timati iyayi usakagule 100 watts limawala kwambiri, usakagule 50 watts chifukwa chokuti ma bulb aja ali ndi mphamvu zosiyanasiyana. Chakudyanso chomwe ife timadya chili ndi mphamvu zosiyanasiyana ndipo mmalo mwa ma watts ngati ma bulb, timati ma calories. Ma calories kapena kuti zakudya zomwe mumayenera kudya pa tsiku amatengera zinthu zosiyanasiyana. Ndinu amayi? Ndinu abambo? Muli ndi zaka zingati? Mumagwira ntchito zotani pa tsiku ndi tsiku? Mumakhala kwambiri pansi mu ofesi kapena mumagwira ntchito zotakataka? Kupatula ntchito zanu, mumapita ku gym? Mumathamanga? Ngati mufuna mudziwe kuti mumayenera kudya zakudya zingati pa tsiku, mutha kungopita pa Google kulemba BMR. calculator ndiikanso link yake mmakomentimo ma calories amenewo ndi amene thupi lanu limafunika kuti lingokhala moyo pa tsiku limenelo muthe kupuma kugaya chakudya ndi zina zotero nde anthu ambiri amakonda kunena kuti ngati munthu ukuyenera kudya 2000 calories mwachitsanzo koma iwe ukuchepetsa ukudya 1500 calories 500 ina ikufunikira ija, thupi lako litengano chakudya chimenechi mu nkhokwe zathu. Ndipo chifukwa chakuti likudziyamwa lokha, pakhalekhale tichepa thupi ngati tikuchita zimenezi tsiku ndi tsiku. Chimenechi ndi chomwe tikuchiyenera kumvetsetsa kwambiri. Masamu ochotsera ndi masamu ochotsera basi. Zinthu zomwe zimachotsa zinthu nthupi mwathu, zinthu zomwe zimatiyamwa ngati kudya mochepera komanso mafizo pakhalekhale zimationdetsa. Koma mene ndanenera ndife anthu tili ndi ma hormone ndi zinthu zina ndi zina zomwe zimatha kusokoneza. Nkhani ya ma calories siya straight forward, siya chindunji. Nkhani si nambala yomwe ayilemba ija kapena kuti mlingo wa chakudya chomwe tikuyenera kudya chija iyayi. Nkhani ndiyokuti mu chakudyacho muli thanzi lotani. 100 calories ya shuga ndi 100 calories ya dzira ndi zosiyana kwambiri. Ndabweretsa zitsanzo izi. Botolo la Fanta la 710 ml muli 330 calories. Mu 330 calories mmenemo mulibemo mafuta, mulibemo ma protein, zomanga thupi, muli shuga yekhayekha okwana 88 grams. Tiwerengere kuti 88 grams ndi ma teaspoon angati? akuti ma teaspoon 20 a shuga apo sindiyankhula zambiri za shuga timadziwa kale nde mudzira muli pafupifupi 70 calories dzira limodzi mukadya mazira awa folo ndi hafu mupeza ma calories kapena mlingo wa chakudya chofanana ndi 700 mils ya fanta koma mazira folowa akukhutitsani akupasani thanzi labwino amanga thupi lanu kusiyana ndi shuga yekhayekha amene mungampeze umu mu Fanta. Nthochi malingana ndi kupsya kwake imatha kukhala pakati pa 100 ndi 200 calories. Ndikadya mabisiketi awa atatu ndipeza akuti 160 calories. Ambiri a ma calories amenewa ndi shuga. Mtedza wa cashew ndikawuyika mu half cup. Mtedza umenewu wa cashew half cup ndi 465 calories. Kungodzadzitsa dzanja ndithu wafika kale 465 calories. Chifukwa chokuti zinthu zomwe mumakhala mafuta ngati mitedza, mapeyara, mlingo wochepa wa zinthu zimenezi zimakhala ndi ma calories ambiri chifukwa chokuti muli mafuta. Chitsanzo chotsiriza, mpunga. Half cup ya mpunga wa brown, brown rice, umenewu wangokhala mpunga chabe. sitinauphike kuuthira mafuta iyayi. Malingana ndi mtundu wa mpungawo, akuti hafu kapu ya mpunga umenewu ndi 320 calories. Nde apa pali mavuto awiri amene ndifuna ndiunikire. Pakati apo ndinafunsapo kuti mupite mkabati mwanu muchotse zinthu zomwe zinapangidwa ku Malawi muone ngati azilemba kuti muli thanzi lotani pachizungu timati nutritional labeling uwu ndi mpunga wa nasfam palibe pomwe alemba kuti mu mpungamo muli nutrition yanji kapena kuti kapu imodzi ikupatsani chani pathupi panu maiko ambiri anzathu chinthu sichilowa kapena kuti sichipita pamsika asanatiuze kuti mu chakudya chija muli thanzi lotani anthu ambiri tikuonongeka chifukwa choti sitikudziwa kuti mthupi mwathu tikulowetsamo chani ndipo mulingo wotani tikuyenera kulipempha boma lathu kuti ndithu makampani amene akutidyetsa ife kuno Adzibwera poyera ndi kunena chilungamo cha zomwe zili mu zakudya zathu. Chifukwa choti anthu ambiri titadziwa kuti mabisiketi amene mumadya, manakinaki amene timatolatolawa muli thanzi lotani, sibwenzi mwina tikumadandaula kuti inetu koma ndimangodya pang'ono, koma thupi langali kaya linatani. Chifukwa choti bwenzi tikudziwa kuti kungodya bisiketi kumaliza paketiyi, thupi lathu lili kale ku ova, tapyoza kale zakudya zomwe thupi lathu limafuna tsiku limenelo koma tangolipatsa shuga yekhayekha. Zomanga thupi nkhabe. Mafuta a thanzi, nkhabe. Mawa tilowa mkati mwa ma diet omwe anthu ambiri timachita, achina Banting, ena amati keto, achina intermittent fasting, kuti tione kuti zimagwira ntchito bwanji, science yake ndiyotani, ndipo zingatithandize bwanji ku thupi kwathu. Tiyeni tiauzeni aneba. Dzakhaleni pompo. Zikomo kwambiri. Mwakoma nonse.